Good morning to you all. Ụtụtụ ọmanụ ndị nke m. Ụtụtụ ọmanụ ndị Igbo. Ụtụtụ tata dịrị anyị na mma. Tata bụ ụbọchị ahịa Orie. Orie maala anyị mma n'ụbọchị tata. Orie weta ogologo ndụ na arụ isi ike. Orie wetala anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Orie repụla anyị ụchụ, repụla anyị ogbochi n'ụzọ anyị n'ụbọchị tata. A sị m ọmaka meelu gị n'ụbọchị taa, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ya bịa dịrị gị mma, ụmụ ọdịnala na mba ụwa gbaa gburugburu cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkịja ihiala local government dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 081-861-13606 ya bịa maalụ gị mma n'ụbọchị tata ya bịa dịrị gị na mma isee o nwere ihe m chọrọ ịkụzitụ n'atụfughị oge ọbụla o nwere ihe m chọrọ ịkụzitụ ịlụtụ aka n'ụbọchị tata bụ ahịa orie ife dị na mbọsị ahịa ọmụmụ gị mbọsị ahịa ọmụmụ mmadụ the market day you were born n'ọdịnala na omenala igbo ndị igbo valulu ụbọchị ahịa ndị Igbo nwere nkwenye dị ukwuu ndị Igbo nwere okwukwe na nkwenye dị ukwuu n'ebe mbọsị ahịa a mụrụ onye dị dịka onye ọdịnala ife izi dị mkpa ka ị chọpụtagodị n'ebe ị nọ bụ ụbọchị ahịa ị bịala ụwa ihe izi dị mkpa ị kwesịrị ime dịka onye ọdịnala ya bụ ihe mbụ bụ ịchọpụta ụbọchị ahịa gị bụ ịchọpụta ụbọchị ị bịara n'ụwa mbọsị ị pụtara ife n'ụwa ị nọ n'ime tata ọ bụrụ na ị chọpụta ụbọchị ahịa a mụrụ gị ọ ga-enyelu gị aka nnukwu dịka ụfọdụ ndị na-adị confuse ụfọdụ ndị bịa ha na-agbagharị ụbọchị ahịa gị ga-eme gị i locatie chi gị ọsịsọ ụbọchị ahịa gị ga-eme gị i locatie onye lọrụ gị ụwa chi gị ụbọchị ahịa ga-enyelu gị aka ịchọta chi gị n'oge ụbọchị ahịa ga-enyelu gị aka ị communicate with chi gị n'ọdịnala once gị na chi gị dị n'izu once ị na-enwe good communication between gịnwa na onye ahụ lọlụ gị ụwa ife ndị ọzọ ga-adịrị gị easy nweta n'ọdịnala ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta mbọsị ahịa gị ị nwere ike ịkpọ ya mbọsị chi onye mbọsị i ji bịa ụwa ọ dị vital ọ ya bụ your lucky day mbọsị ahụ ka ị ga-ekpe ekpere ọ gazielu gị mbọsị afụ ka ị ga-achụkarịsị àjà olee mbọsị afịa mụrụ gị ọ dị mkpa rie nne mbọsị ahụ ka ị ga-emekarịsị ife dị ya ihe ndị ị na-ezube ọ bụ na o nwere ife dị gị mkpa ọ bụ na o nwere ihe ị na-ayọ ọ bụ ebe ị na-azụ afịa or n'ebe ị na-alụ ọlụ ebe ọ bụ n'ebe ọ mbọsị afịa afụ a mụrụ gị ị chọpụta mbọsị ahịa a mụrụ gị mbọsị ahụ ka ị ga na-eme excel mbọsị ahụ ka ị ga na-etulu ugo n'ife ọbụla ị na-eme ị bụrụ onye ọdịnala chọpụta mbọsị afịa mụ gị ị ga-achọpụta ị na-azụ ahịa ị ga-achọpụta na mbọsị ahụ ka ị ka azụkarịsị ị na-alụ ọrụ ị ga-achọpụta na mbọsị ahụ ka ị kachasị enwe iru ọma n'ife ọbụla ị na-eme chọpụta mbọsị afịa mụ gị ọ dị mkpa ọ bụgodu na ị chọpụtaberọ chi gị na ị maberọ onye lọlụ gị ụwa

tresie afịa mbọsị ị nwere ike ije n'afa afa agwa gị nekwa mbọsị ahịa na ọ ihe a bụ ahịa chi gị gị na mbọsị ahịa chi gị ị nwere ike sịba afa mba na ị chọ ka ị mara onye anwa ị chọ ka a kpọlụ gị afa onye ụwa gị ahụ na ị chọlịlị ka ị mara afịa i jide mbọsị afịa i jide mbọsị afịa chi gị ị gabago i bido na-communicate with onye ụwa gị na-enwe good rapport with your your, your reincarnated spirit onye ụwa gị ga-ereveal onwe ya to you ka ị ghara ịdịzi confused ana m enweta this report people na-ekwu agara m ebe a akpọrọ m onye agara m ebe a akpọrọ m onye a ka m si mee ka m na-agwa gị chọpụtagodu mbọsị ahịa chi gị nwee good rapport with onye ụwa gị weregodu mbọsị ahịa chi gị ahụ kpebe ekpele were ya gọba ọfọ onye ụwa gị ga-reveal lụ gị gwa gị afa ya ka ị ghara ịdịzi confused onye ụwa gị ga-abịa gwa gị onye a ọ mụnwa bụ onye a ọ mụ lọlụ gị ụwa ọ mụnwa bụ chi gị mụ bụ onye ụwa gị mbọsị afịa dị vital usoro ị ga-eji chọpụta mbọsị afịa gị ị nwere ike itresi ya n'igbo kalenda mana some igbo kalenda na-adị confusing some igbo kalenda i tresie ya ebe ahụ ị ga-adị confused ọ n'afa ka ị nwere ike itresi ya ọ dị authentic n'afa ka ị nwere ike itresi mbọsị afịa gị ọ dị authentic because n'ọdịnala igbo anyị believe na ọkụkọ nara anụ ụla na ụbọchị agaa na ya banye n'ụbọchị ọzọ ọ bụrụ na ọkụkọ nakpuru anụ ụla o nwe ndị bụ 6 ka ọkụkọ ji anakpu ọkụkọ nakpuru anụ ụla the moment ọkụkọ nakpuru ụbọchị nke ahụ agana otu a tata bụ orie tata bụ ụbọchị afịa orie 6 o'clock tata ọkụkọ nara anụ ụla tata anyị abanyego afọ so ị nwere ike ije n'afa o nwere ike amụọ gị ebe 7 abalị ijee n'afa afa na-afụ mbọsị afọ na ọ mbọsị afọ ka a mụrụ gị because ife afa ji afụta mmadụ bụ mbọsị afịa ihe afa ji ihe mmụọ ji afụ mmadụ n'afịa bụ ihe mmụọ ji afụ mmadụ n'ụgbọ afa ihe ezumezu mmụọ ji malụ gị n'ụgbọ afa bụ afa mbọsị chi gị afa ahịa chi gị mbọsị ahụ a mụrụ gị ya ka afa ga-erecognize afa gị bụrụ chidubem afa gị bụ chisom afa gị bụ chinenye afa amarọ ya ife afa ga-aka pick ọsịsọ n'ebe ị nọ bụ ụbọchị afịa chi gị ụbọchị afịa ọ bụrụ na ị trace ya through calendar ị nwere ike ịdị confused at times because na nkwenye ndị igbo bụ ọkụkọ nara anụ ụla anyị abanye ụbọchị ọzọ otu a taa bụ orie ọkụkọ nakpuru anụ ụla tata anyị abanyego afọ mana ị nwere ike ị ka na-agụ ya o nwere ike ị bịa nee your birth certificate i nee mgbe a mụrụ gị i nee your birth certificate ị ga na-etrace ya through igbo calendar igbo calendar na-agwa gị na a mụrụ gị n'orie tata bụ 8 igbo calendar na-agwa gị na a mụrụ gị n'orie ijee n'afa afa na-agwa gị afọ o nwere ike mbọsị a mụrụ gị ọ bụrụ na ọkụkọ anabago ụla abago ụbọchị ọfụlụ o so na-eme ndị mmadụ fa na-adị confuse n'ọdịnala onye asị gị na o je n'ebe a a gwa ya afịa nke e je ebe a malụ the particular time e ji mụ gị it determines your market day ọ bụrụ na a baa na ụbọchị ọfụrụ mmụọ ga na-afụ gị n'anya ihe mmụọ ga-afụ n'afa ihe ọ ga-afụ bụ ụbọchị ahịa chi gị ụbọchị ahụ a mụrụ gị o nwere ike birth certificate gị a na-ekwu ọzọ igbo calendar a na-ekwu ọzọ chọpụta ụbọchị ahịa ọ dị vital ọ ga-enyelu gị aka ma ị communicate with forces with you ị communicate with otu so gị ụbọchị ahịa gị ga-enyere gị aka ya wụ first thing ị kwesịrị ịmata dịka onye ọdịnala ị batala ọfụ na ọdịnala i tetela ọfụlụ ị dị awakened newly chọpụta ụbọchị afịa ọ that day bụ your lucky day that day ka ị ga-eme ihe ọ wụna ị chọrọ ime ọ gazielu gị ebe ahụ a sị na e je na a da enweta favour ọ mbọsị afịa gị ka ị nwere ike iji nwee favour mbọsị a ka ị nwere ike ị na-akpọku chi gị i were ọjị ị na-akpọku chi gị na-ayọ fa amala na-ayọ fa ilu ọma iru ọma i wele nzu i wele edo ị na-atụkwu mmụọ ndị gị na fa so na-ayọ fa iru ọma na-ayọ fa mmepe ụzọ ụbọsị afịa gị anwa mbọsị afụ ka ị ga-enwe nsọ onye ọdịnala ọbụla kwesịrị inwe nsọ ị na-eme ọdịnala ma ị nwerọ nsọ ị marọ ihe ị na-eme ị na-eme ọdịnala na-eso mmụọ ị ga-enwe nsọ nothing good comes easy o nwerọ ife ọma na-abịa that easy ị ga-atụfu before ị ga-atụta ọ ga-ata gị afụfụ before ị nweta ife afụ ị na-achọ ị ma-asị m na ị na-eme ọdịnala mana ị nwerọ nsọ ihe ọbụla dabata ọcharụsị butelu gị ọchara ọsị butelu gị ebe ọbụla ị fụlụ ị tinye aka gị ebe ọbụla ị fụlụ ị tinye ụkwụ gị ebe ọbụla ị fụlụ ị tinye arụ gị mana ị na-eme ọdịnala ị nwerọ nsọ ị marọ ife bụ na ihe a bụ ihe lụrụ alụ ị marọ ihe bụ na ihe a ị sị na ọdịnala nke gị enwerọ nsọ ị marọ ihe ị na-eme mbọsị ahụ bụ afịa chi gị ka ị ga-edebe nsọ ị na-alụ ọrụ mmụọ ka o nwee ike na-agazili gị ị na-agba mbọ n'ọdịnala ka o nwere ike ị na-afụ ife mbọ ị na-agba ka ị ghara ị na-asị na i meena nke a mee nke a ọ gazirọ na i tinyego aka ebe a tinye ebe a ọ gazirọ na ị na-adị confused ana m enweta this complain na ị na-adị confused i meena nke a mee nke a na ọ garọ mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-edebe asọ mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-edebe nsọ mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-adị ọcha inside and outside mbọsị afịa chi gị mbọsị afịa ị bịara ụwa nnukwu ụbọchị ka ọ bụ nyere gị in fact ọ ya wụ your birthday ya wụ your earth day ya bụ your reincarnated day mbọsị afịa mbọsị ahụ ka ị ga-edebe nsọ mbọsị ahụ ka ị ga-adị ọcha ma interaction gị na ndị mmadụ na-enwe mbọsị afụ ka ị ga-ayọta iru ọma n'aka chi gị ụbọsị a m na-agwa gị bụ ụbọsị afịa gị ka ị ga-ayọta iru ọma n'aka otu gị na fa so n'aka ndị otu gị n'aka ndị ụwa gị ọ ụbọsị afịa gị chọpụta ya ị chọpụta ị ga-adịdebe confused ị chọpụta ya ị ma ihe a ị ga-enwezi time na-asị na i jere a sị gị na ọ nka i je a sị gị na ọ nka a sị gị na onye ụwa gị bụ nka a sị gị na with afịa chi gị with afịa chi gị ị na-edebe ya asọ kwụba aka ya ọtọ na-akpọku mmụọ mbọsị anwa chi gị ga-ereveal lụ gị onwe gị chi gị ga-abịa igosi gị onye ya bụ na nlọ when the communication bịa dị deep mgbe ị bido na-aconnect ọ nwayọ nwayọ gradually dịka m na-agwa gị all the time na ọ gradually ka e ji eso mmụọ anaghị eso mmụọ n'ike ị bịa chọpụta afịa mbọsị maka na mbọsị afịa gị ka afa ga-akpọ gị mbọsị afịa gị ị chọpụta mbọsị afịa a mụrụ gị welugodo mbọsị ahụ na-eje n'afa iji ịgba afa sị afa Okonkwo bịara afa bịara ịgba afa na onye bịara ịgba afa bụ nwa afọ welu mbọsị afịa gị agbagodo afa ka ị fụ ka afa gị ga-esi tọgbọ ka ute ihe mmụọ na-afụkarịcha bụ ihe afa na-afụkarịcha bụ ụbọsị ahịa chi gị ihe ahụ o ji mara gị na mmụọ ihe ahụ ndị mmụọ jiri mara gị ka ahịa ka ka afa ga-afụ ozugbo ozugbo i debe mbọsị afọ ọfụma ị na-akpọku mmụọ ha ga-aza gị ị bịa bido interact ba with onye ụwa ga o nwere much thing rijulu afọ to connect with your onye ụwa ife your spirit need bụ dị dedicated that's all welu nzu wele edo wele ọjị na-akpọku fa ị na-eme ya ị gwa onye ụwa gị reveal yourself to achọ m ka m mata gị more achọ m ka i gosi m onwe gị more achọ m ka ka m malụ kele akara aka m kele ife ji maka ya wee bịa ụwa eziokwu na afa agwago m nke a achọ m ka i gosi m onwe gị afa gbalụ gị n'ị bụ eze nwaanyị afa gbalụ gị n'ị bụ dibịa naba welu nzu na ọjị connecta with onye ụwa gị ka o reveal ọlụ gị aka dibịa gị You can be an extra, extraordinary woman. You can be an extraordinary man in any, any area, in any field of your life. N'ife ọ na ị na-eme ị nwere ike ịbụ eze nwaanyị ị nwere ike ịbụ ọkachamalụ ị nwere ike ịbụ eze nwoke n'ife ọ na ị na-eme nke gị dị iche nke gị pụtara ife nke gị gaziri agazi ọ ya nwa bụ n'ị bụ eze nwaanyị or n'ị bụ eze nwoke in your field i je n'afa afa gbalụ gị n'ị bụ onye dibịa n'ị bụ onye eze nwanyị connect with your reincarnated spirit connecta with chi gị ka ọ guide ya gị mgbe ị bịa dị close with onye ụwa ga ị bịa dị close with chi ga na-akpọku ya na-enye ya ọjị na-enye ya nzu na-enye ya na-interact ọ ga-abịa na nlọ ọ ga-abịa through vision gosi gị mepee gị anya karịa ntu ahụ ị nụrụ n'afa ọ ga-emepe gị anya ọ ga-akụziri gị usoro na ebe a chọrọ ka ọlụ gị gbanye with ụbọsị afịa chi gị you are covered mbọsị anwa ka ị nwere authority i speak to nature and the forces with you ha listen ya ha listen ya to you ọsịsọ ọsịsọ o nwere ife mgbagwoju anya dị na ya onwere ife na-ebu confusion onwere ife ị ga-eji dị onwere ife kwesị ka ịdị confuse trace mbọsị afịa gị ọ ga-enyelu gị aka rie nne ọ ga-akwụ onye a ọ ga-eme gị ghọta ife ndị ị ghọtabero ọ ga-eme gị ife ndị na-agbagwoju gị anya ga-abụ ị na-ajụ ya mmadụ ị na-asị na ịmaro ka onye ahụ ga-esi wee ghọta ya ma ọ bụ ị na-ajụ ya mmadụ ị na-asị na na na- o- na nkọwa onye afụ nyelu gị na odoro gị anya trace mbọsị afịa gị mbọsị afịa chi gị ị nwetara na mbọsị afịa ị bịara ụwa ọ nya bụ isi iji nweta ya were ya wee na-agọ ọfọ were ya na-ekwu okwu mbọsị anwa were mbọsị anwa na-abịa close to your onye ụwa ọ ga-erivilulu gị onwe ya gwa gị onye ya bụ kpọlụ gị afa ya ị gaghị adịzi confused ọ ihe a ka m sị ka m kọwaa n'ụbọchị tata ife a ka m sị ka m rụtụrụ gị aka n'ụbọchị tata gị bụ onye ọma gelụ m ntị ka chetakwa na onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe isi anụ onu m bụ ọkija ihiala local government dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp enwero m ịbụọ ebe ọ bụla ịfụrụ any other whatsapp nọmba na-abụrọ nke a m na-enye gị ọ bụrọkwa eze nwaanyị ọma mmiri 081 861 13606 ya gazielu gị tata ụbọchị orie mmiri ọma zoo na ndụ gị zoo na ndụ m ọma ka bịa melụ gị n'ụbọchị tata ngwa iji ekonye akwara anyị na gị ọgazi ọgazi ekpele ọma ọfọ ọma ndụ ogologo arụ isi ike ịkpata ego ka m na-agọlụ gị ife ọbụna bụ ife arịrị na ndụ gị tata ka m sị ya dere du ife ọbụna bụ ogbochi ife ọbụna na-achụgharị gị ọ na-achụgharị gị na mmụọ ọ na-achụgharị gị n'ife ihe ọbụla ka na-eme gị iji enwe obi abụọ ife ọbụla ka na-eme gị iji wee nọ n'iru uju asị m ya dere du n'ụbọchị tata ya bịa dịrị gị mma ya gazie anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ biko ọbụna ịnweta vidiyo m a